File agus máthair, taighdeoir agus léachtóir acadúil, Ciarraíoch agus idirnáisiúnaí í Ailbhe Ní Ghearbhuigh a bhfuil gradaim agus onóir bronnta uirthi dá cuid filíochta, Duais an Oireachtais, Corn Uí Néill, Michael Hartnett agus Laurence O'Shaughnessy ina measc. Bronnadh duais Adele Dalsimer agus mention du jury uirthi as ucht tráchtas dochtúireachta ar thionchar na Fraince ar athbheochan na Gaeilge. I could go on. agus beidh tuilleadh níos moille faoi cé hí fhéin agus na gradaim agus uile atá bainte aici. Ach tá Ailbhe anseo anois faram ina tigh beag cluthar cois locha i gcathair Chorcaí. Ailbhe, bhfuil tú go maith? Tá mé go maith, tá fáilte romhat a Chearúil. Go raibh míle maith agat.
Ar an gcéad dul síos, ceann de na gradaim atá bronnta ort ná bata shiúil Pharnell, bhfuil sé fós agat? Tá sé, tá sé os cionn na tine ansan, yeah.
Thugas ceann dó sin mar gur rud ar, saghas baton agus níor thuigeas faoi go dtí gur léigheas gur bronnadh ort é ag Nuala agus go bhfuil stair iontach ag baint leis. Ar ar thuig tusa ina thaobh sular sular tháinig sé i do threo nó raibh cloiste agat ina thaobh? Bhuel do bhí sé luaite ag Nuala liom roinnt mhaith blianta ó shin go raibh an rud so aici agus go raibh sí ag cuimhneamh ar é a bhronnadh ormsa agus is dócha i ngeall air sin b'fhéidir gur dheineas ábhairín taighde ar an ar an mbata agus mar a deir tú you know is iontach an rud é bhain sé le go leor leor daoine mór le rá, scríbhneoirí agus tá litir ana dheas agam chomh maith, tá sé ar crochadh ansan amuigh sa halla, a mhíníonn na daoine éagsúla go raibh sé ina seilbh acu, mar shampla WR Rodgers, file as Béal Feirste, agus Conor Cruise O'Brien, dar ndóigh, agus. Heaney agus Nuala agus mar sin de. So is mór an onóir é i ndáiríre agus tá mé ag tnúth leis an lá gur féidir liom é a chur uaim agus é a bhronnadh ar dhuine éigin eile. Yeah. Cheapas go raibh sé ait go bhfuair Conor é seachas Máire Mhac a' tSaoi but that's another day's argument ar shlí. Em so má, má thosnaíonn muid le cé tú féin, d'óige, do thógáil, daoine go raibh tionchar orthu, tuismitheoirí, múinteoirí agus mar sin de. Tógadh i dTrá Lí tú? Yep, tógadh i mbaile Thrá Lí mé. Bhí Gaolainn againne ag baile ach Gaeilge Chonnacht a bhí ansan mar gurb as Maigh Eo agus Gaillimh do mo thuismitheoirí. Agus b'in an aisling a bhí acu, a gclann a thógaint le Gaolainn, rud a dheineadar cé nach bhfuil sé éasca, níl sé fuirist mar is eol dúinn anois agus sinn ag tógaint leanaí le Gaolainn sinn féin, ach dheineadar a ndícheall agus bhí Gaelscoil in aice láimhe agus go leor dos na múinteoirí ansan b'as Corca Dhuibhne dóibh nó bhí Gaolainn Chorca Dhuibhne acu agus is dócha chuasa le Gaolainn Chorca Dhuibhne bhínn i gcónaí ag tabhairt amach do m'athair mar gur nár thaitin Gaolainn Mhaigh Eo go rómhór liom ag an am, taitníonn sí go mór liom anois, ach thuigeas i gcónaí go raibh éagsúlacht ann, nárbh ionann an rud a bhí sa bhaile agus an rud a bhí sa seomra ranga agus bhíodh ana phlé againn chomh maith mar gheall ar fhocail, focail a bhí acusan. Foclóir agus, yeah.
Foclóir, yeah, go díreach. So, is dócha, bhí, yeah, bhí go leor cainte ar, ar fhocail agus ar fhoclóir. Mhm. Agus is léir go ndeachaigh Corca Dhuibhne i gceann, nó go raibh tionchar ag Corca Dhuibhne agus mar sin de agus an Ghaeilge na Mumhan seachas Gaeilge Chonnachta nó. an iarthair ort agus go luann tú go bhfuil filíocht léite agat i Nua-Eabhrac, i mBeirlín agus ar an mBuailtín, kind of Paris, New York and you know Gort a' Choirce, kind of Lisdoonvarnaism. Ach em an scoil ansin, raibh an scoil sin nua-thógtha, saghas go minic le scoil nua bíonn Bíonn an vocation sin ag na múinteoirí, sé sin tá siad ann agus b'fhéidir ugach sa bhreis uathu ó, an scoil, ó cad as ann dó. Déarfainn go raibh sé sin i gceist i Scoil Mhic Easmainn an t-am san. Bunaíodh an scoil in ochtó. ceathair, sílim, agus bhí an scoil díreach tógtha, scoil nua, cé go rabhadar ar seachrán ar fud an bhaile ar feadh roinnt blianta. Agus just bhí spiorad ana-dheas ann, bhí an-mheas ar an gcultúr, bhí an-bhéim ar chomórtaisí Slógadh, mar shampla, agus is tré Shlógadh gur thosnaíos féin ag cumadh dánta nuair a bhíos b'fhéidir rang a ceathair nó a cúig. Is dócha, yeah, bhí luach. curtha ar an gcultúr. Bhí Feis Chiarraí ann, bhí deiseanna saghas dul ar stáitse, dul ar an ardán agus tú féin a chur i láthair ach an bhéim go léir ar an nGaolainn an t-am go léir.
An gur thosaigh tú i Slógadh ag cumadh filíochta raibh aon chúis ar leith gur filíocht a bhí ann, nó an é go raibh sé chomh simplí le go ndúirt an múinteoir libh, 'Anois cumaigí dán' and lo and behold thit tú i ngrá le filíocht ar chumadh dán?
Yeah, ní cuimhin liom conas mar a thit sé amach ach gur cuireadh ar mo shúilibh dom go raibh comórtas filíochta ann agus go ndúrt liom féin, bhuel, bainfidh mé triail as san. Agus eh. Yeah, ní cuimhin liom an é gur iarradh ar na haon duine sa rang ach is dócha bhí an-lé agam leis an litríocht, like bhí, bhíos cíocrach mar léitheoir agus eile agus just bhí sé really nádúrtha agus bhí sé nádúrtha dom an rud a scrí i nGaolainn freisin, cé go n-aithním anois go bhfuil sé éagsúil, like ní hionann. saghas cúlra Gaolainne a bheith agat, ní hionann san agus cúlra Gaeltachta. Tá difríocht ann agus b'fhéidir go bhfuil saibhreas ansan in easnamh agus go bhfuil gá ansan le breis oibre a dhéanamh chun teacht suas leis an gcaighdeán maith, abair.
Tuigim, agus ar bhraith tú toisc nach den Ghaeltacht tú go raibh laige éigin ar do chumadóireacht nó easpa saibhris nó rud éigin? Bhuel, níor tháinig sé sin go dtí níos déanaí mar déarfainn go rabhas b'fhéidir ábhairín sotalach sa mhéid is nárbh éigean dom riamh,
níorbh éigean dom riamh an teanga a dh'fhoghlaim. Bhí sí i gcónaí ann, bhí sí i gcónaí im' cheann agus d'fhéadfainn an saghas, an mhonalóg inmheánach a iompú go Gaolainn ar an bpointe. Like, ní, bhí sí i gcónaí agam. Ach ansan nuair a chuas go dtí an coláiste sa Ghaillimh agus nuair a bhuail an, nuair a bhuaileas ansan le, le cainteoirí, go leor de mhuintir Chonamara a bhí i mo rang, bhí go leor actually den, den seanadream a tháinig isteach mar mhic léinn aibí agus ag caint leothu san. Tuigeann tú ansin an rud nach bhfuil agat, you know, mar shampla seasamh lasmuigh d'Áras na Gaeilge sa Ghaillimh agus bhíos a d'iarraidh, bhíos a d'iarraidh cipín nó rud éigint chun feaig a lasadh agus dúirt bean liom bhfuil deargadh uait, deargadh, bhíos a rá God tá sé sin chomh deas, sin rud ná raibh agam, tá anois ach mar a deirim is gá b'fhéidir iarracht de bhreis a chur isteach chun na rudaí san a shealbhú ach mar leanbh agus go dtí go deimhin nuair a chuas go dtí an Ghaillimh i dtús báire agus mé seacht déag níor bhraitheas riamh aon easpa misnigh i leith na teangan mar ba liomsa í you know agus ba chuma ok ní raibh seoladh Gaeltachta agam ach b'as an Ghaeltacht do m'athair so bhíos Mar a deirim, b'fhéidir rómhuiníneach, b'fhéidir gur cheapas go rabhas níos fearr ná mar a bhí. Bhuel, do shíolraigh tú ón nGaeltacht, ar shlí, you know. Ach, agus gur i nGaeilge a chum tú mar bhí deiseanna ann, Slógadh agus feis agus mar sin de. Ar chum tú i mBéarla riamh nó ar bhain tú triail as? Nuair a bhíos sa mheánscoil bhíos i ngrúpa ceoil agus tá roinnt mhaith liricí uafásacha agam. Bhínn ag seinnt giotár le cúpla cara agus tá, yeah, táid ann, tá siad bheith faoi ghlas i mbosca éigint age baile. Filíocht an déagóra? Oh yeah, yeah. Agus i mBéarla agus is dócha an-thionchar ag saghas, yeah. Pop-cheol?
No, Courtney Love agus Hole agus an saghas, an rud faoistiniúil sin agus Edgar Allan Poe agus yeah, yeah. Yeah, yeah.
an rud is dual d'dhéagóirí, is dócha, Go díreach. iad féin a chur in iúl ar an mbealach sin. Agus de réir mar a chuaigh tú tríd an mheánscoil agus ar an tríú leibhéal ansin, ó thaobh litríochta de agus ó thaobh cumadóirí filíochta, an raibh daoine a mheall láithreach tú? Cérbh iad féin? Ó do bhí, sa chéad bhliain bhí léacht againn ar an bhfilíocht tráthnóna Dé Luain agus is ann a cuireadh filí Innti os ár gcomhair amach agus murach san is dócha go mbeinn tar éis céim sa Bhéarla a dhéanamh, b'in a bhí ar intinn agam an chéad lá ach d'oscail sé doras éigint agus mhúscail sé rud éigint ionam, déarfainn. Agus gur Corcaigh ar shlí, Cúige Mumhan nó. Is dócha é, yeah, maoithneachas de shaghas éigint ach you know taitníonn an éagsúlacht canúintí liom, I mean ní ní bhraithim ró-pharóistiúil sa tslí san agus sílim go mba chóir dúinn a bheith níos oscailte b'fhéidir dos na canúintí eile. Ach rud amháin b'fhéidir, nuair a bhíos sa Ghaillimh bhí tionchar ag an gcanúint áitiúil orm gan amhras agus. you know uaireanta féachtar ar sin mar thruailliú nó mar saghas mar nach rud nádúrtha é sin ach is rud nádúrtha é you know ach ag pointe éigin thuigeas go raibh b'fhéidir gá le athmhaoiniú a dhéanamh agus is ag an bpointe san a chuas ag obair i gColáistí Chorca Dhuibhne agus is dócha gur gurb ea mar a deirim. Gur shúigh tú isteach an Corca Dhuibhneachas? Do dhein agus déarfainn gur cinneadh comhfhiosach ab ea é sin mar go mbíonn daoine saghas rómhat cé tú fhéin you know má thánn meascán agat. N'fheadar an bhfuil an nós sin, an meon sin fós chomh coitianta. Ní dóigh, ní dóigh liom é ach cinnte nuair a bhí mise ag fás aníos, book Irish, Gaeilge na scoileanna a bhí agam cé go raibh Gaeilge agam ón gcliabhán. ach ar an tríú leibhéal ansan. Múinteoirí Chonamara ar fad a bhí agam sa Ghaelscoil ach do roghnaíos Gaeilge na Mumhan ar an tríú leibhéal mar is as sin a shíolraíonn mo mhuintir is dócha mar sin tá tá féiniúlacht i gceist leis is dócha fiú má tá meascán agus cén dochar meascán Cén dochar?
Yeah. Agus fiú an tslí sa sa tsaotharlann teangan má thá a leithéid fós ann, thá's agam i gcoláistí áirithe you know go mbíonn ar mhic léinn canúint mar sin a roghnú agus éisteacht thá thá sé saghas saorga nach bhfuil? Is cur i gcéill é. Ana-mhaith.
So Luann tú go raibh tú ag cumadh ó bhí tú i do leanbh, ó bhí tú i do pháiste at least, agus ar an ollscoil ansan bhí tú ag teacht, bhí tú ag forbairt, bhí tú is dócha ag cumadóireacht agus ag cumadóireacht mar dhuine fásta, mar duine níos aibí agus. Chuaigh Gaillimh i gcion ort go mór, I mean tá sé sna dánta agat agus em is dócha bhí tú ann le linn you know na blianta sin, tá tú fós a' forbairt agus a' cur aithne ort fhéin. Cén cur síos a dhéanfá ar ar Ghaillimh agus ar an gceantar ar do d'fhás mar file? Bhuel, is dócha mar dhuine seachas mar fhile. I mean laethanta órga dob ea iad. Bhíos páirteach sa Chumann Drámaíochta, cumann a bhí an-láidir an t-am san agus a bhí láidir le cúpla bliain so do bhí na seana-bhaill fós thart. Bhímíst ag triall ar chlubach nó ar Chlub Áras na nGael. eh ar Shráid Dhoiminic agus just bhí an chraic go hiontach ehm yeah bhí sé just bhí yeah laethanta iontacha, laethanta iontacha, lán de spraoi, lán de chairdeas agus ehm ansan an fhilíocht you know ní bhítear ag cumadh filíochta you know is tú amuigh ar an tear ní tharlaíonn sé sin ach b'fhéidir go dtarlódh sé an mhaidin dár gcionn em so tá cuid de sin i gceist sna dánta san em ach just eh is dócha go raibh an Ghaelainn tábhachtach dhom mar theanga shóisialta sa Ghaillimh i slí nach raibh sí riamh i dTrá Lí so b'in rud ana-thábhachtach dhom agus is rud é a luaim fiú leis na mic léinn atá agam anois, you know, mara mbeidh sí agat mar theanga shóisialta, níl tú ag dul in aon áit mar ní bheidh tú riamh líofa, ní bheidh tú riamh ar do chompord. so ach is obair í sin a tharla saghas i ngan fhios dom féin mar go rabhas ag baint oiread taitneamh as an saol. Agus tá an féidearthacht sin ann sa Ghaillimh atá feiceálach ó thaobh na Gaeilge de agus mar sin de, rud nach bhfuil fíor is dócha in aon áit eile sa tír. Chuaigh tú, bhuel, le díriú is dócha ar do shaothar mar sin, Péacadh, an chéad chnuasach uait 2008, is léir go raibh cuid de sin, den ábhar ansan ag teacht, Tost agus Allagar, 2016, The Coast Road, 2016, um, File ar Fhile, dánta Andrée Chedid in 2019 agus Tonn Teaspaigh le déanaí agus dánta eile, 2022. Nuair a luann tú Innti agus, gan amhras, caithfidh mé a lua tú fhéin agus Tristan a chuir eagar ar Inside Innti, leabhar iontach, lán aistí agus radharcanna éagsúla ar tionchar Innti agus mar sin de. raibh filí eile thart ort sa Ghaillimh? raibh grúpa éigin ann nárbh Innti a bhí iontu nó ann ach go raibh tú ábalta saghas comhrá a bheith agaibh nó agat leo?
Ní raibh aon duine thart ar chomhaois liom a déarfainn. go leor scríbhneoirí thart. Bhí Pádraig Ó Cíobháin ina scríbhneoir cónaitheach sa Ghaillimh agus mé ann feadh bliana, bhí sé timpeall feadh níos mó ná bliana. Ach bhí ceardlann an-mhaith ag Pádraig Ó Snodaigh, Pádraig Mac Fhearghusa agus Mícheál Ó Ruairc agus is cuimhin liom freastal ar cheardlann ceann díobh san i dTrá Lí Luan Cásca agus bhí sé sin saghas greannta i gcloch go mbíonn an cheardlann sin ar siúl Luan Cásca i dTrá Lí agus is cuimhin an chéad uair gur chuas ann bhíos definitely ag gabháil don mbunchéim agus Anna is like thaitin Kíla chomh mór sin liom agus bhí tuismitheoirí Kíla, bhíodar in aon seomra linn. so eh bhíos ar an bhfón chuig cara liom á rá ní chreidfidh tú seo ach dar ndóigh tá, tuigimid anois go bhfuil saol na Gaolainne ana bheag ach em bhí na ceardlanna san ana thábhachtach ní hamháin mar sprioc chun saghas dánta a ullmhú agus a bheith réidh em don mbreithiúnas ach em you know chuireas aithne ar Simon Ó Faoláin mar shampla bhí seisean a' freastal ortha súd agus go leor leor daoine eile em bhí an cheardlann sin a' bogadh thart so bhí sé tamall sa Ghaillimh em bhíodh sé i mBleá Cliath chomh maith i gClub an Chonartha agus mar a deirim just a' bualadh le le daoine eh Ansin níos déanaí bhunaigh Ríona Nic Congáil, bhunaigh sí Cumann na Scríbhneoirí Úra agus ní raibh an oiread sin teacht le chéile againn ar an láthair, abair, ach do bhí an blag fé lán tseoil agus bhí rudaí á gcur ag daoine ar an mblag. Bhí ceardlann amháin againn, a raibh le Gabriel Rosenstock agus is cuimhin liom é sin, bhí sé sin ana-ana-mhaith. so. Mar sin, bhí tú leat féin, bhí, bhí, bhí tú i measc lucht maith ach bhí tú leat féin mar fhile sa Ghaillimh nó ar, ar, ar bhraith tú é sin nó arbh chuma leat? Oh, ba chuma liom, ba chuma liom.
agus Pádraic, ar ndóigh, a d'fhoilsigh Péacadh, ach Coiscéim. Díriú ar na téamaí is dócha go bhfuil tú mór leo, tá go leor acu ann, máithreachas agus tuismitheoireacht, éagsúil, tá trasnaíl iontu ach tá siad éagsúil. Feimineachas, bandacht is dócha. An raibh, ar thug tú faoi deara go raibh níos mó féith ionat díriú ar rudaí mar sin nó an é go dtagann siad sin go horgánach, raibh siad díreach ionat mar dhuine agus luann tú duine agus file agus tá trasnaíl agus tá difríocht idir an bheirt chomh maith. Tá, tá.
Eh, bfhad arís, is dócha ní bhím ag cuimhneamh go ró-mhór ar théamaí ehm leis an tarna leabhar, Tost agus Allagar, eh bhí cúpla dán scríte agam mar gheall ar chúrsaí cumarsáide agus easpa cumarsáide agus modhanna cumarsáide agus rith sé liom go bhféadfainn, b'fhéidir, an coincheap seo, an téama seo a fhairsingiú agus a leathanú agus cnuasach a scrí. Agus dheineas amhlaidh. An éiríonn le gach uile dán sa chnuasach sin? Níl fhios agam. Nuair a chuirtear saghas béim ar an dtéama, b'fhéidir go gcuirtear cúpla dán isteach toisc go bhfuil siad ag cloí le téama seachas gur sár dhán gach aon cheann acu. Ach. agus sílim go bhfuil na tograí sin ana thábhachtach d'ealaíontóir like tá difríocht idir cúpla liric beag neamhurchóideach a scríobh agus tabhairt faoi faoi rud mór agus faoi théama a shaothrú go comhfhiosach le Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile. Bhí na dánta so, dár ndóigh, ag teacht chugam a bhain le leis an ré nua sa tsaol agus so b'in rud orgánach ach arís nuair a tháinig sé go dtí an leabhar a chur i dtoll a chéile ba rud comhfhiosach é iad san a chur i dtoll a chéile mar chuid amháin den leabhar agus dánta eile a bheith i gcuid eile. Yeah, luigh an chéad chuid le chéile saghas nó bhí pátrún. Agus is dócha tagann rannta chút ón aer ar nós Port na bPúcaí nó pé rud é agus ansan is dócha bíonn, caithfidh mé rud éigin a scríobh faoi sin. Mar sin bíonn bealaí éagsúla le dul i mbun oibre. Luaim an máithreachas agus tá sé ráite agat féin ar shlí gur gur duine difriúil tú sular tháinig na leanaí agus an duine i ndiaidh a breithe agus tá sé sin fíor faoi thuismitheoir ar bith. Ach an difríocht san, agus luann tú chomh maith agus tiocfaidh mé chuige, gur dhein Leon agus Éabha file díot. Mínigh é sin, an duine difriúil agus an file a dhéanamh duit. An é an na móimintí a chaitheann tú le leanaí nuair a thagann siad agus an gcaoi go mbreathnaíonn tú in athuair ar an domhan mar go bhfuil tú saghas ag breathnú ar an domhan mar atá siadsan ag breathnú ar an domhan, go bhfuil zen éigin ag baint leis, go bhfuil súile nua ag breathnú ar an gcomhshaol thart timpeall orthu, ar an dtimpeallacht agus go mbíonn ortsa nó go bhfuil an deis agat breathnú ar an domhan tré shúile na leanaí nó rud éigin mar sin. Bhuel tá cuid de sin i gceist ach b'fhéidir an rud a bhí i gceist agam níos mó ná san ná an cleachtas. sé sin cur chuige agus ní féidir brath ar na móimintí sin, ar Phort na bPúcaí, teacht chugat ar an aer, caitheann tú suí síos ar bhonn rialta agus ní bhínn go hiontach ina bhun siúd sara dtáinig na leanaí ach bíonn tréimhsí ann anois agus bím ana-rialta. Bím ann, b'fhéidir nach dtiocfaidh faic ach beidh mé i mo shuí ann, ag fanacht go foighneach. Mar go gcaithfidh tú, mar nach mbíonn am agat le páistí. Ní bhíonn am agat ach just sílim, yeah ní bhíonn am agat ach b'fhéidir go gcuirim luach, agus tá luach níos mó ar an am chomh maith so cuireann sé sin brú ort mar go mbíonn tú ag rá ok bhuel táim suite anseo anois come on cá bhfuil an inspioráid, cá bhfuil an dán ach ní oibríonn sé mar sin, caithfidh tú bheith foighneach mar a dúirt ach eh. yeah just an cur chuige, an cleachtas, ag tógaint b'fhéidir ábhairín níos dáiríre fén bhfilíocht ná mar a bhí mar go bhfuil go n-aithním anois gur cuid an-thábhachtach díom é agus go bhféadfadh an tuismitheoireacht tú a shlogadh agus sure ní bheifeá ach ar na whatsapp groups leis na tuismitheoirí eile agus an chaint ag gach geata na scoile go bhfóire Dia orainn. Ifreann ar an ifreann.
Em agus you know tá go leor daoine ár ndála fhéin a cheapann sonas ach em féach sin é an saol agus I suppose slí a dhéanamh den ealaíon. Sin é. Is sin é an fáth go n-éirím gur dheineamar file asam, mar go n-aithním anois go gcaithfidh mé slí a dhéanamh den léitheoireacht, caithfidh mé slí a dhéanamh den scríbhneoireacht agus mar sin dó ach cur chuige docht a bheith agam. Bhuel, fair play duit. I mean, mar a luann Colum McCann, ass in seat, ass in seat, ass in seat agus an, sílim, John Steinbeck, bhíodh dialann á choimeád aige ionas go dtosnódh an líofacht peannaireachta, nó pé rud é, go dtí go dtosnódh sé ar The Grapes of Wrath nó rud eile. Sin a dhéanaim.
Ní na Grapes of Wrath ach tá dialann, coimeádaim dialann leis na cianta cairbreacha. Nuair a bhíos ar Erasmus sa Fhrainc bhí sé ana-thábhachtach mar gur i nGaelainn a bhí an dialann agus ba saghas snáth, an an téad ab ea é really chun mé a cheangal le. yeah agus samhlaíoch leis an dteanga. Mm. Agus an ndéanann tú mianadóireacht ar an dialann ar mhaithe le cumadóireacht uaireanta? Bhuel is dócha, is dialann slash leabhar nótaí you know you know tá rudaí neafaiseacha ann, tá liostaí siopadóireachta ann. So tá líne filíochta anseo agus ansiúd? Agus tá, yeah ina measc. Mm. Agus ansan you know cuirim chuige. Yeah. Okay.
Em. Luaim Leon agus Éabha agus tá tá roinnt cumtha agat. Rannta do Leon agus ar do bhonnaibh do Éabha Sibéal. Agus tá macalla, más ceadmhach dom é a rá, ins an gcéad bhróg ag céad bhróg Máire Mhac a' tSaoi ansin agus tá sé tá sé sin chomh like. domhain agus agus em oh chomh hollmhór mar rud, an chéad bhróg agus obviously meltdown ag ag ag Éabha í fhéin ach tá an tá an an choimhlint sin idir is dócha coimhlint dhomhain idir daoine éagsúla go bhfuil go bhfuil tú chomh maith mar thuismitheoir agus máthair ag iarraidh go bhfuil imní ort fúthu agus iad beag ach ag an am gcéanna go molann tú í as bheith, ní chuimhním an focal anois, ach ceanndána nó sotalach nó pé rud é, bíodh sé sin agat, guíonn tú uirthi é. Conas atá tú ag déileáil leis an imní agus an dóchas dos na daoine seo mar, faigheann tú amach, tapa go leor, cé nach nach ar dtús gur daoine iontu fhéin iad? Daoine iontu fhéin iad agus an nádúr atá iontu so eh an an láidreacht an neart sin an neart tola agus an tuffálthacht like. tá sí tuffáltha agus beidh sé sin uaithi sa tsaol agus mar bhean beidh sé uaithi, beidh uirthi a bheith tuffáltha agus ní gan déileáil le aon rud nach bhfuil chun a tola. So tá sé sin i gceist, tá go leor leor imní sna dánta, Bláth na hOíche sin ceann amháin atá lán do imní, imní an tuismitheora. 'Cause níl aon smacht againn ar aon rud, an bhfuil? Níl aon smacht againn ar an saol, ar an domhan, ar an bhfuil rómpa amach agus sin rud an-scanrúil agus yeah, I mean, an oiread cogaíochta atá ar siúl, bíonn go leor ceisteanna mar gheall ar an Úcráin, mar gheall ar Gaza, go leor ceisteanna ag teacht ón té is sine a bhíonn ag éisteacht le rudaí agus tá sé an-deacair rudaí san a mhíniú.
Ach An mbíonn an raidió ar siúl agaibh agus na scéalta, I mean súnn siad gach rud isteach? Súnn, bhuel bíonn RnaG ar siúl againn agus yeah, sin a chloiseann sí. Yeah, yeah. Múchaim, má thá rud éigint an-olc, múchaim é. Yeah.
Táimidne mar an gcéanna agus uaireanta dearúdann tú go bhfuil rudaí an-olc mar tá taithí againn ar iad a chloisteáil. Rudaí faoi chogaíocht táim ag caint faoi, má tá rud éigin pearsanta, ionsaithe ar mhná nó rud éigin, tá sé sin éagsúil agus déanaimid iarracht gan iad a chosaint uaidh sin. Luaigh mé bandacht agus feimineachas, collaíocht na mban in Grasse Matinée mar shampla, íosfaimid oráistí ar ball, níl aon deabhadh ach ansan Bac Seirce nuair nach bhfuil tú líofa nó rud éigin in easnamh. Seo iad saghas you know an daonnacht, daoine. Is spéis leat é sin agus agus luann tú teanga chomh maith agus cumarsáid. Braithim go bhfuil go leor den de sna hiarrachtaí agat dírithe ar na hamanta sin nach fiú na teangaí Gaeilge, Béarla, Fraincís atá ar eolas againn, domhain go leor, leathan go leor, mór go leor, ábalta a dhóthain leis sin a chur in iúl, in iúl, yeah, mar dhaoine? Yeah, tá, tá an teanga féin lag agus yeah is uirlis is yeah is uirlis chiotrúnta í really le chun an daonnacht a chur in iúl em ach déanaimid ár ndícheall leis mar níl faic eile againn. I mean bhí ceol tá ceol againn agus táim tar éis roinnt oibre a dhéanamh le rinceoirí comhaimseartha agus deiridís son go bhfuil an corp againn mm. agus go bhfuil gluaiseacht againn. Mm. agus nuair a bhíos ag obair leothu súd um, Siobhán Ní Dhuinnín agus Sibéal Davitt, dheineas saghas dhá thogra ar leith leothu. Bhí an-oscailt súl ab ea é sin mar go dtuigeann tú go dtuigeann siad san rudaí tríd a gcolainn i slí I suppose you know ag obair mar an post lae atá agam, you know i mbun taighde, i mbun léachtóir agus eile. seo just maireann maireann san aigne you know agus déanann tú dearúd fén fén gcorp so um b'fhéidir go bhfuil sna dánta chomh maith iarracht éigint an corp a aithint chomh maith yeah ar bhealach éigint yeah tá tá ciorcal iontach díreach rianta ansin agat idir Rinceoirí comhaimseartha, rinceoirí Palaistíneacha, Sibéal Davitt, freagra ar Michael Davitt, and all the way back around, agus, agus cuireann tú i gcuimhne, an freagra a bhí agat ar Michael Davitt, ar shlí, ná bhí seisean ag caint faoi an fear gur féidir leis an tigh a fhágaint agus dul amach a, siamsaíocht, pé rud é, agus go raibh an bhean fágtha sa mbaile agus gurb é an freagra a thug tú, cuireann sé Biddy Jenkinson, B'ait liom fear, mar fhreagra ar B'ait liom bean Uí Ríordáin. An dóigh leat go bhfuil comhionannas anois, faoi láthair, idir filí mná, filí, fir. Braitheann sé ar an saghas comhionannais atá i gceist agat, is dócha. gur ealaíontóirí an dá dhuine? Ó, gan amhras, is ealaíontóirí sinn ach b'fhéidir, sea, abair i gcúrsaí próis in aon teanga, n'fheadar an bhfaigheann. na mná i gceart i gcónaí má bhíonn siad ag plé le téamaí ar leith. Bíonn an saghas, an lipéad sin, an Chick Lit, bíonn siad á n-aimniú leis sin. Agus, I mean, b'fhéidir go mbeidh an, bhuel, like, mar thuismitheoir ní féidir liom really imeacht agus cónaitheacht míosa a dhéanamh aon áit, cé gur bhreá le mo chroí é, ach ní féidir. go fóill. Amach anseo. Amach anseo is dócha ach em yeah dúirt cara liom is scríbhneoir Béarla í agus tá sí i bPáras i láthair na huaire agus bhí mé you know ag fiosrú conas atá ag éirí leithe em nach iontach and she's playing it down of course yeah no not so great yeah yeah oh féach look at you know tiocfaidh tiocfaidh mo lá arís is dócha ach em you know tá an t-ádh liom Caithfidh mé a rá gur féidir liom, fiú leis an bpost atá agam, is féidir liom bailiú liom agus b'in rud a dheineamar. Dhá bhliain ó shin chuamar go Barcelona agus bhí trí mhí againn ansan. Bhí mise ar sos taighde agus chuaigh an ceathrar againn sall. Bhí sé go hiontach. Bhí sparántachtaí faighte agam féin agus ag m'fhear céile ón gComhairle Ealaíon. So thug sé sin an tsaoirse dúinn imeacht agus fuaireamar árasán beag i mBarcelona. Chuaigh na cailíní go dtí Montessori Béarla. Bhí sé go hiontach. Bhí sé go hiontach dóibhsan, bhí sé go hiontach dúinne, bhíomar just dírithe ar fad ar an scríbhneoireacht agus is ann a chríochnaíos Tonn Teaspaigh agus dánta eile agus murach san, N'fheadar, ní dócha go mbeinn fós ag plé leis nó bheadh dánta sa leabhar sin ná beadh scríte riamh agam. Yeah, yeah.
Nó an-deis do dhaoine óga mar sin cuid eile den domhan a fheiscint gan, gan saghas tuiscint bheith acu faoi agus beidh sé acu anois amach anseo. Luann tú maoiniú agus tá pátrúntacht, mátrúntacht ann. agus saothraíonn, tá sé, is crá croí uafásach é an t-iarratas sin a chur isteach mar ní hamháin go gcaithfidh tú an-chuid oibre a chaitheamh leis an t-iarratas ach go bhfuil do do mhuineál ar an líne gurb é seo mise, Ailbhe, like cad is fiú an t-airgead seo, mé. Tá sé tuillte agat nuair a fhaigheann tú é ach tá tú ag brath go mór air sin, nach bhfuil? I mean, tá post agat, ok, but ó thaobh sin de, tá tú ag brath go mór ar an mhaoiniú.
Bhuel, is, is aitheantas an-deas é nuair a fhaigheann tú é mar go dtugann sé faoiseamh duit ó chúraimí eile agus gur féidir just a rá, ok, anois beidh mé i mo scríbhneoir mar de ghnáth, ní bhím ag siúl timpeall thart, ní bhíonn sé sin saghas, ar an loch is mó ar mo phaidrín caithfidh mé a rá, bíonn cúraimí eile agus yeah tá an t-ádh liom mar is maith liom an post atá agam, bím ag plé le le filíocht, bím, sin an an t-abhar a bhíonn agam is dócha sa seomra léachta agus tá sé sin go hiontach yeah so tá tá an t-ádh dearg liom. Agus tá go leor I mean aistí agus altanna scríofa agat ó thaobh an saol acadúil agat ar cheann acu Corncrake Climate Crisis Irish Language Poetry I mean what have they got to do with each other ach b'in in éineacht le Michael Cronin, sílim, a scrígh tú é sin. Tagann sé sin sin go dtí athrú aeráide agus an comhshaol agus is léir go bhfuil sé sin mar mar sprioc agat nó mar inspioráid agat agus tú a' cumadh. Cad é an ceangal idir Corncrake Climate Crisis Irish language? Agus tá go leor filí, dánta eile agat, cneá, eala gonta ar an gCoirib, ualach an bhóín Dé, mar táimid ar fad ag brath ar an mbóín Dé, agus beach sáinnithe in beachaire. Tá. Tá, tá snáth. Yeah, ní rith sé sin liom. le haithint ansin. So is léir go bhfuil tú imníoch. Is dócha, táimid ar fad mar thuismitheoirí, yeah, agus mar dhaoine. Ach an, an, an, an traonach, cad é an ceangal sin? So, do bhíos, do bhí mír nuachta ann bunaithe ar an bhfear so, Ó Cuinneagáin, in Iorras i gContae Mhaigh Eo, an áit arb as do m'athair, agus do bhí sé tar éis na tailte so a cheannach agus a dh'fhágaint gan cur isteach orthu le go bhfillfeadh an traonach agus tá, an nasc so ann sa tsamhlaíocht, sílim, idir an traonach agus an Ghaelainn, agus an traonach ag filleadh ar cheantar Gaeltachta mar saghas comhartha dóchais, b'fhéidir. Yeah, yeah. So, yeah, do bhí, agus ansan d'fhéachas ar roinnt dos na dánta atá scríte ag filí comhaimseartha inar luadh an traonach ach ansan leathnaím an rud amach, b'fhéidir, níos mó ag féachaint ar ar fhilí Gaeltachta agus an ceangal atá idir creimeadh an chósta, mar shampla, tá dán an-deas ag Proinsias Mac a' Bhaird, agus creimeadh na teangan. So tá eh, tá yeah, conas, tá saghas snáithe mar sin atá ag freagairt dá chéile, sílim, ach solas a chaitheamh orthu, b'fhéidir. Níl aon fhreagra ann. you know agus you know nach iontach amach ach níl ann ach just a rá look tá sé seo le tabhairt faoi ndeara. Um agus file atá an-mhaith arís dom chun Simon Ó Faoláin a lua mar dhuine a tá ag scríobh ar chúrsaí timpeallachta leis na cianta um fiú sara raibh aon ná fiú sara raibh sé sa bhfaisean yeah um agus uh you know sílim go bhfuil an-shaibhreas ina shaothar siúd bainteach leis na hathruithe atá tugtha faoi ndeara aige féin sa timpeallacht i gCorca Dhuibhne. Yeah agus tá sé fíor, ealaíontóir ar bith, tú féin san áireamh, tá tá ealaín tá na healaíontóirí ceangailte leis an tírdhreach, leis an talamh. Em cúr, bhí tú ag siúl thart timpeall ar an loch amuigh ansin agus tú ag iompar. Em. agus agus ní haon ionadh, is dócha, agus agus baineann sé le aitheantas agus traidisiún, más é an traonach atá ann chomh maith. Luann Máirín Nic Eoin fút gur taistealaí teanga tú, raight, so bhí Gaeilge agus Béarla agat ag fás aníos chugat. Chaith tú tamall in Bordeaux agus in Rennes agus n'fheadar an in Rennes, a fuair tú amach faoi Andrée Chedid nó an raibh aithne agat uirthi ar a cuid filíochta roimis sin nó conas mar a chuaigh tú ina treo siúd? So chuas go Bordeaux t'réis na céime is bhíos ag obair mar lectrice so bhíos ag múineadh Béarla san ollscoil ansin agus bhíos ag roinnt tí le scata Francach agus Iad san really a luaigh Chedid liom an chéad uair agus bhíos ag léamh cuid dá filíocht agus mheasas oh yeah tuigim é seo ach ansin nuair a tháinig sé go dtí actually í a aistriú thuigeas nár, gur, gur beag an cur amach really a bhí agam ar.
Ar an bhFraincís nó ar, ar, uirthi? ar, ar a raibh ar siúl aici sna dánta. Tuigim. Mar, ó thaobh foclóra de, tá raon, b'fhéidir réasúnta saghas teoranta ann ina cuid filíochta ach tá rudaí ann you know ná raibh b'fhéidir ag baile sa Ghaelainn, mar shampla grian, tá grian againn, grianta, uimhir iolra, ní bhítear really ag caint ar sin, agus grianta glasa. so you know bhí, bhí sé chomh aduain agus bhí sé sin dúshlánach ach ag an am gcéanna mar thogra, mar rud a chimeád an peann sa tsiúl, bhí sé an-luachmhar. Ehm bhíos ag obair ar an dtogra sin nuair a bhí an chéad leanbh ehm ina bháibín an-bheag agus nuair théadh sí a chodladh eh nuair théadh sí a chodladh bheinn ag obair ar dhán amháin agus b'in an modh oibre a bhí agam agus arís just ó thaobh saghas yeah kind of féiniúlacht nó rud éigint gur bhraitheas ok tá mé ag tabhairt aire dhom féin bhí tá bhí cothú ann ehm i slí nach bhfuil cothú i go leor rudaí eile a dhéanaimid you know. Agus eh I mean bean le cúlra an iomlán. Bhí Francach, Éigipteach, athair ón Liobáin. Scríonn sí faoi uafás an Liobáin agus mar sin de. Ach tá sí ag díriú, b'fhéidir gur aithin tú cuid de do shaothar féin sa saothar aici siúd, tá sí ag díriú, mar a deir sí féin, sílim, the eternal quest for humanity, an gaol idir dhaoine agus agus staid an duine nó pé rud é. An bhfaca tú macallaí nó ar tarraingíodh ina treo tú de bharr gur aithin tú cuid
ionannas eadraibh nó rud éigin? Ní dóigh liom gur aithníos é sin ag an am. Ach ní foláir nó go raibh dáimh éigint nó lé éigint agam léi. Níor cheistíos an iomad é. Ach bhíos a d'iarraidh is dócha, b'fhéidir teacht ar ar ghuth éigint eile nach í, nach é mo ghuth fhéinig é agus mé i mbun aistriúcháin. Ach is dócha go, gur thuigeas chomh maith nach féidir a bheith chomh dílis san. actually, agus go mb'fhéidir go rabhas níos tuisceanaí ansin i leith na na ndaoine a d'aistrigh mo shaothar féin go Béarla. B'fhéidir daoine ná raibh chomh dílis céanna, go rabhas a rá, OK, actually, tuigim anois, yeah, yeah.
Is spéisiúil an cheist sin faoin aistriúchán. Tá do shaothar féin aistrithe ón nGaelainn go dtí mórtheangacha an domhain agus cúpla mionteanga an Ghailísis agus an Mhacadóinis. Agus taistlíonn filíocht na Gaeilge, I mean, Gabriel Rosenstock, tá sé aistrithe go, tá an-chuid filíocht Gaeilge aistrithe go teangacha eile. Tugann sé sin beatha nua don ealaíon. Tugann, tugann.
Agus ní dhiúltófá dó ach is dócha go dtugann sé ugach duit.
Tugann sé. Ugach.
Tugann sé, tugann sé ugach dom, yeah, agus, like, ní chreidim na háiteanna atá taistealta agam, na bóithre atá siúlta agam i ngeall ar an, ar an bhfilíocht, cos tá sé dochreidte. Bhíos thall in Hong Kong, bhíos, bhíos sa Mhacadóin, Look it, bhíos an-chuid áiteanna agus bím á rá liom féin, tá sé seo dochreidte, gur filíocht atá ina niche cheana féin in aon mhórtheanga ach filíocht na Gaolainne atá do mo thabhairt go dtí sna háiteanna so go léir. Agus agus Daniela Theinová in Prág, saghas breac-Ghaeltacht í an Phráig, is an ollscoil ansin anyway, Radvan Markus agus an gang ar fad atá ag saothrú. ar léann, ar filíocht na Gaeilge i measc rudaí eile. Rian na gcultúirí iasachta seo ar fad, an, na tíortha go dtaistealaíonn tú chucu agus mar sin de, is dócha go dtugann sé sin ábhar chomh maith duit agus mar tá tú, má tá tú idirnáisiúnta chomh maith le gach rud eile, go dtugann sé súil eile duit. Tugann sé súil eile go deimhin agus is dócha sna fichidí bhíos corrthónach go maith, you know, bhíos ag d'iarraidh bheith ag bogadh anso is ag bogadh ansúd agus do dhein. Bhí, nuair a bhíos 18 chaitheas seal, chaitheas samhradh ag obair in óstán, bhuel caisleán dob ea é, chateau, i réigiún na Champagne sa Fhrainc. Agus ní raibh aon duine le Béarla thart orm ansan agus ní raibh, ní, bhí, bhí fón póca agam ach you know ní raibh aon cheangal idirlín ann ná baol air agus bhí sé chomh daor, ní fhéadfá really é a úsáid puinn ach ehm an saghas, an, an tumoideachas san sa, sa Fhraincís ehm bheadh sé an-deacair é sin a athchruthú inniu mar go bhfuil an fón againn agus go bhfuilimid chomh mór sin i dtuilleamaí an ghutháin. Ach déarfainn, you know, mar a dúirt, bhíos, bhíomar tamall i mBarcelona agus is breá liom san agus tá súil agam go mbeidh deiseanna eile agam imeacht mar tugann sé ana, tugann sé faoiseamh duit ón saghas, ón ngnáthshaol cé gur, dtaitníonn an gnáthshaol liom chomh maith ach just an t-athrú ehm agus saghas yeah tugann sé fuinneamh ar leith dhom is breá liom é. Mh-mh. Ehm níor níor luamar aon dán ar leith nó nó eh níor thugas cuireadh duit b'fhéidir dán dán a léamh ehm agus mh tá súil agam nár dheineas, b'fhéidir gur dhein eh saghas an rud gur dual dúinne lucht agallaimh a chur i do leith gur dírbheathaisnéiseach gach aon dán a scríobhann tú mar nach bhfuil siad, mar is cruthaitheacht, is ficsean agus mar sin de agus samhlaíocht atá i gceist so tá agat tú féin a chur isteach i gcinn daoine eile. Ceann des na dánta in Péacadh, Ciúnas Fíochmhar, agus tá an choimhlint seo. tost agus allagar loud, quiet, loud na Pixies más maith leat. An choimhlint agus an gaol idir an dá rud, gan an tarna rud ní bheadh an chéad cheann ann. Ach ciúnas fíochmhar ansin bhí macalla, bhraitheas ansin gur saghas, go bhféadfadh, an scéal atá ann ná go raibh tú amuigh oíche agus, go mbraithim go raibh ionsaí ar dhuine éigin, bean is dócha, agus go bhféadfadh gur tú féin a bhí ina, ina mbróga. An rud é sin a d'eascair as na scéalta a chloisimid ar an nuacht nó an é go raibh tú bhíos sa Róisín Dubh agus ghabhas thar. beirt, ar mo shlí abhaile agus thugas suntas dóibh ach níor thuigeas cad a bhí ar siúl agus do bhí, fuair mé cnag ar an doras mar bhí mé ag maireachtaint an-chóngarach don láthair inar tharla an t-ionsaí agus bhuail na na Gardaí cnag ar an doras an lá dár gcionn agus tharla go raibh an cailín bocht sin, bhí sí féin ag ól sa Róisín Dubh, d'fhág sí cúpla neomat romham. Dia idir sinn agus an t-olc saghas, yeah, yeah. Tá sé cumhachtach, tá sé fíochmhar. Ar mhaith leat dán a léamh? B'fhéidir nach léifidh mé an ceann san. OK, that's fair enough. Léifidh mé ceann, luaigh tú an freagra a bhí agam ar dhán de chuid Mhichael Davitt, b'fhéidir go léifidh mé an ceann san. Ag teacht air. Taithníonn dán Davitt go mór liom ach mar a deirim tá rudaí áirithe, cnaipí áirithe a bhrúitear agus bíonn tú ag rá caithfidh mé. Gotta, gotta, gotta respond to that. Go díreach.
Bean, freagra ar dhán Mhichael Davitt. Nuair a thagann an cnag ar an doras, meitheal filí nó rinceoirí í féin a fhreagraíonn a ngairm. Fágfaidh sí ancaire a croí ag baile, scaoilfidh an téad dóthain chun imeachta ar chamchuairt na bhfásach is na sráidbhailte. Fanfaidh sí thall fada go leor chun griothal an chéin a bhlaiseadh ina béal. Sin é.
Go raibh míle maith agat. Is dócha go bhfuil ár gcuid ama caite againn beagnach ach ó thaobh Ailbhe an duine nó Ailbhe an file, an todhchaí? um todhchaí na Gaelainne ah tuismitheoireacht bhfuil tú an comhshaol, bhfuil tú an duine dearfach tú, meas tú nó duine. Uaireanta. bhfuil an gloine leath lán nó leath fholamh nó. ah leath lán formhór laethanta, formhór laethanta, yeah. Ach luaigh tú ansan saghas an saol pearsanta agus b'féidir dánta a fháscadh as san. Bhí, bhí mo mháthair i dteannta scata cairde mo chuid anso agus chuir duine éigin ceist uirthi mar gheall ar tionóisc go raibh baint aici leis. Bhí sí ag siúl agus leag gluaisteán í. Agus dúirt sí, bhuel, you know, d'éirigh le Ailbhe dán a scríobh mar gheall air pé scéal é agus so, you know, do bhí sí. pancake nó déanamh nó ní hé sin an ceann sin nó. Fothragadh. All right, aye. An ceann san agus mar gheall ar an na fórsaí an Taliban san Afghanistan. So that's that's, you know, tá sé de mhí-ádh ar ar na daoine faram go gcaithfidh siad a bheith ina ábhar i ndánta anois is arís. Ach b'fhéidir le teann searúis a dúirt sí gur bhfuair, yeah, ar a laghad go bhfuair mé dán as. Tá sí féin fós, I mean, tá sí go breá ach, you know, ní bheadh aon duine mar a chéile tar éis tionóisc den tsaghas san. No, no. Bhfuil tú, bhfuil tú, tá tú imníoch agus dóchasach dos na leanaí chomh maith ach bhfuil aon mhór imní ort faoin saol nó tá tú ró-óg le bheith ag caint faoi, eagla roimh an mbás nó aon rud mar sin ach an bhfuil, bhuel, n'fheadar, cad ba mhaith leat go dtarlódh don bhliain seo, 2024? Ó, n'fheadar mé, níl a fhios agam, tá sé, like, tá sé, is deacair a bheith dóchasach, a déarfainn. Is deacair a bheith dóchasach agus an oiread rud atá ar siúl. Aon duine atá ag obair sa Ghaelainn, bíonn sé, is deacair a bheith dóchasach maidir leis an dteanga mar gheall ar thodhchaí na teangan. There, I've said it. Ceist na teangan, tá sé tarraingthe aníos againn. Ach, yeah. Ah, ach féach, I mean, caithfear treabhadh, treabhadh linn. Níl aon rud eile gur féidir a dhéanamh. Níl aon rogha eile ann.
No. Bhuel, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, go raibh míle maith agat as do chuid ama a thabhairt dúinn inniu agus gach rath ar an saothar amach anseo.
Go raibh míle maith agat, a Ghearóid.